osati kungodzuka a basi ine ndi wa bakili muluzi tv panga video simple question two minute video sungakwanitse i bet you sungakwanitse kupanga video ya bakili muluzi tv for two minutes ife ndi brand ndichifukwa chake anthu ambiri amakakamira kuti ayi ine ndi wa bakili muluzi tv aliyense amafuna zinthu zabwino tikudziwa zimenezo bakili muluzi tv ndi chinthu chabwino that is why aliyense akufuna kukhala bakili muluzi tv kuyambira lero sindikuyankha munthu sindikuyankha abongololo abongololo munali kuti munali kuti pamene timamenya nkhondo imeneyi nde mungotulukira lero ine ndi wa bakili muluzi tv unali kuti bongolo mukhoza kutsegula mapeji a fake but i bet you simungakwanitse kupanga video ngati mmene timachitira imeneyi ndi system whether you like it or not imeneyi ndi system ukhoza kuzungulira dziko lonse lapansi kuyesera kuti upange video ya bakili muluzi tv kulankhula ngati mmene timalankhulira ife koma amalawi akuzindikira kuti iweyo ndi wafeki ndiye umboni wokwanira kuti iweyo umamudziwa bakili muluzi tv unagwira naye ntchito umboni ndi wonena kuti upange video ukapanga video ika background song amalawi akuvomereza osati ungodzuka lero ine ndi wa bakili muluzi tv amalawi ine ndi wa bakili muluzi tv tikudziwa kuti ufuna kutchuka but that is a waste of time chifukwa amalawi akudziwa kale kuti bakili muluzi tv ndi dolo ifetu tinagwetsa chakwera chakwera anali ndi media team zodiak times mawailesi almost mawailesi onse anali kumbuyo kwa chakwera anali ndi ma media dickson kashoti kagulu kake kumeneko onse tinagwetsa that is bakili muluzi tv sukudabwa kuti munthu mmodzi anakwanitsa kugwetsa anthu amenewo amene amachitidwa fund ndi ndalama za boma iweyo sukudabwa and you are coming there ayi ineyo ndine wa bakili muluzi tv panga video iwe ukakhala wa bakili muluzi tv pansi pamtima ukudziwa kuti siwe wa bakili muluzi tv that is why you are coming up ndi ma reasoning opanda ntchito umalekeranji kuika ma reasoning ako during campaign tikanakutenga ikanakhala nthawi ya kampeni ngati iwe umanena kuti ndi wa bakili muluzi tv campaign period tikanakutenga kuti tabwera kuno utithandize kugwetsa chakwera pano tilibe nawe ntchito chifukwa ntchito imene tinali nayo ndi yochotsa chakwera maybe you don't know the main point ya bakili muluzi tv inali yothana ndi chakwera tinathana nayo panopa tizipitiriza mavidiyo koma tilibe nthawi yolimbana ndiwe there is no need kuti tibwere pano tizichita proof kuti ayi ineyo ndi wabakili muluzi tv ndine wakutiwakuti pamene timayamba tinaganiza kuti tizigwira ntchito ngati intelligence and we managed to defeat the government ndiye sitingabwere ndikuvula chigoba kuti ayi ife ndi abakili muluzi tv amalawi amatikonda mu chigoba So we will remain there, whether you like it or not. Mukanena mavidiyo amene akuonesa mkulu ameneyu kuti ayi ma video amenewa ndi abakili Muluzi TV akanawakonda ndani ma video amenewa ma video amene akuonesa mkulu ameneyu amalawi olo bakili Muluzi TV yo ikanakula ikanakhala 70000 ma video ake amenewa bakili Muluzi TV anthu amayidziwa bwino imabwera ndi kanyimbo ili ndi kanyimbo kake kake imeneyo ndiye bakili muluzi tv iwe sungabwere kuti ayi ine ndi bakili muluzi tv ndikumangolankhula basi ngati mtulankhani mtulankhani wa ma mutu ubwere ndi nyimbo and i know kuti iweyo sungakwanise kupanga video ya 5 minutes sungakwanise kupanga video even ya 10 minutes 15 minutes utha kukomoka so i'm telling you upange video ya 2 minutes if you make that all malawians from nsanje to chitipa will believe you kunena kuti ah, munthu uyudi ndi wabakili muluzi tv koma as far as i know ifeyo ngati eni ake abakili muluzi tv we are challenging you my bro ndiwe mwana kwambiri suzakhala bakili muluzi tv sungakwanise kuchita zimene anachita bakili muluzi tv ndiye pangani video ya 2 minutes only 2 minutes muike kanyimbo bmtv imadziwika ndi kanyimbo mukadziwa inuyo azikhale ng'oma anakuuza Mu- muyike kanyimbo kameneko muyankhule amalawi akukhulupirirani bakili muluzi tv inatchuka ndi kanyimbo inatchuka ndi mawu ili ndi mawu ake ake amene imayankhula that is bakili muluzi tv so if you are wise enough if you are wise enough panga video simple equation panga video one thing kulimbana ndi munthu wozungulira mutu iwenso umakhala wamisala we don't have time to argue with people chifukwa ambiri pamene tikuchita nawo argue brand ngati bmtv kumachita argue ndi munthu tizingokhala ngati munthu uja tikumutchukisa zopanda ntchito kutchukisa bongololo unali kuti bongololo pamene timamenya nkhondo yolimbana ndi, ndi chakwera kumenyera nkhondo apm unali kuti bongololo